na o nwere aha Chukwudi Ọnụgwa gụrụ nwa ya na-atọ ya ụtọ rinne kedu ihe ọ gụrụ nwa ya ọ bụrọ mụ na-eme enu ọ bụrụkwa na mụ na-eme enu ụwa awa ebe a igbo kwuru okwu si na ebe naabọ ka a na-amụ nwoke amụsị gị na be nna gị amụọ gị na be nne gị Anọ m abịa m ka nnọ anyị ruo Isinyi be m ka nnọ ekelere m unu rinne o juru m avọ ya na ọnwa ụdị nji gbatakwu ọsọ na na ikwu nne m na ya bụ na udo udo dị maka na unu gosiri m a na udo dị n'ikwu nne m unu ji wee pụta n'igwe wee sị nọ ka unu sọpọtụọ nwanne m nwoke bụ okechukwu Ụwadịegwu ukwuolu nwa unu bụrụ nwanne unu ekene ka m na-ekene unu o nwere ya na-azọ ọchịchị abịa n'Isinyi abụ abụ onye Obunagụ abịa n'Obunagụ ma abụ m ndị bụ Ụmụanụ n'Obunagụ onye na-azọ ọchịchị ya nsị nọ ka ya na okechukwu zọọkọ ọchịchị bụ onye obunagu n'Isinyi bịa na obunagu ọ bụ onye Ụmụanụ mana ọ bụ ive chọrọ ngwa Nando bụ na mma ejirọ maka na mụ na ekwensu bụ nwanne ma ya na chukwu na-azọ ọchịchị nsị nọ maka na mụ na ya bụ nwanne ka ntụgharị ekwe zukpa anọ taale nwa nọ ebe mụ bụ sekretarị jeneral Isinyi Nando niile gaga duru taale nwa ọchịchị m bụkwa ive mere na awara gota site na Oye Isinyi wee pụba Avọ Ikem anyị unu gatakwu unu avụ ya ebe anyị na-abụ bụ sọsọ Isinyi abụrọ Nando sọsọ Isinyi ka anyị na-achị anyị wee waba gota doziwe ụzọ ka anyị lụọ ụzọ be anyị ọ bụzi ma ọ bụzi PG Nando nye anyị na-achị Nando niile gba ma ovu tipa aja ọ ya sịrị ụmụnne ya ka ọ sọpọtụ onye ụbọchị onye avụ jere ọchịchị eji ekwulu ive enwe anyị kpara akpa na ụmụnna na etinyela aka na purse anyị were ego nne kwute ego nna agba gị ire nye na ije ewo ma anyị kpara akpa ma anyị ekewa anị be anyị bụ obu na-agụ taa na enwa o bute bulldozer kwale na main road ruo n'iru bịa gbaa brake ọ bịa tole aka taa anị anyị niile agwa e kele eke ọ nwere mazili ibe nke ya dị onye a na-asịkwa ndị nọ n'ụlọ ka e na-esi wee malị mma wee pụta n'ilo ma a mara mma nke ọmụmụ ofu mkpụrụ mma adịrọ dị n'ime ụlọ ọ bụzi n'ezi ka ọ ya adị mma ọ bụkwa olu ọ nwere ibe e, e, nne m ya mmekọta mmekọta ọ sị m ma abụghwa na ọda ndụrụ nwa eze dokwetela ezi ma ụmụnna ya narị ya ya bụkwa olu ọda ndụrụ nwa eze ahụ ya dokweta ruo ezikwu ọ dokwetere dokweta ụmụ nọ idokweta kedu ovu ya abụ dị ọ bụ ụsụ ibe m ji wee sị na m ma esoo Honourable Engineer Okechukwu Uwadiegwu bụ na ọkwa tupu m pụta ibe enwe ajụrụ ya ajụjụ several times mgbọcha njụkpọ ị alụlụ Nando ọlụ n'Igbo o kwe m nkwa n'ibe meli mbụ ọdị emekwa na ọzọ ọ sị m na ọ ya eme na m sokwe na iwe ọnụ ọgụ nke nwanne m nụcha o nwere ibe o mere na ma ya nụrụ ọkwa ụdịrị ọgụ abụ ọ kwere m nkwa na ọ ya alụlụ Nando ọlụ o kwuru na ọ ya emela anyị account anyị ọbụma na ya ewepụtala anyị account na constitution anyị ya adị well packaged o kwuru ma ibe school ọ kwere m nkwa sị m na ọ ya arọ committee ga na-abụ maka ibe gbasara school na ọ ya arọ committee ya bụ maka ibe gbasara abịa dịcha na Nando na ọ ya arọcha committee ibe na-abụ maka ibe gbasara anị anya na-ele ọbịa ndị abụ ga-eji aka ba na-enyekwu account onye ọbụla ọnwa nke o kwuru dị bụ ntụ ka ndị abụ kwuo na ọdịbe abụ bụ ntụ na ọ bụrọ sọ ya ya achị na ọ Nando niile na-achịkọ ọnụ o kwucha okwu nwe wee sị ya na ụdịla ibe a ka anyị chọrọ na Nan Nando bụrụ London taa na enwa na ọ dịrị anyị mma ọ bụrụ Dubai ọ anyị ncha ka ọ dịrị mma lekene ezi si agbada ihu nne m ma ọ bịara ihe ụnụ ahụ yọpụ unu kwado unu kwado ma ma kwara mbula moto gbadata n'ime otu kecheli ma moto ma Okechukwu si data na ụzọ ọbụla na na-agara aga ọka ma ọ bụzi ebe ọ nyụrụ ọ nyụọ mamịrị mgbe a na-ayọ unu n'Igbo sị unu biko unu ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ zibe na ozi ụdị mbụ a onye Isinyi i kwu na mụ dị na Ụbasioye ọ nwere ndị dịcha ụdị ahụ sereni mana aka m atọ Akamanatọ ka unu gbaba mmụ ada unu bapụtakwa chọba ndị mmadụ n'Akamanatọ ka ha tụgharịa unu sereni mana Ikenga agbakwuo m ndị otu anyị na Isinyi ba ekwetekwuo na ebe a chọrọ bụ ọganiru ọ bụrụ ọnụ sọsọ Ụbasioye ka ọ ya achị ibe ọ ya achị bụ Nando niile na ọ ya edokwe Nando niile onye Okeke onye Okafọ okwu o kwulegedu tọrọ m ụtọ bụ na ọ sị that na ibe e si generate emoshi attend ya mọchị n'ebe ahụ onye ọbụla allocation na federal gọọmenti na-eweta ọ bụrụ ibe Anambra na-ewelu ka Imo na-ewelu ọ bụrụ ibe Imo welu ka Enugu na-ewelu otu a bụ ka ofe osi so na-ayọ ndị nna m ochie biko nugbo n'ọgụ kwado na anyị n'obi ibe m malụ bụ na nwa nwa otu ọ bụ na nna nne m bụrụ nna m ochie Omengana ndị ọnya na akwa unu si na ntụ unu jekwuo n'isi unu verify ya na onye na-achị tata bụ John Chiogwe ọ dị Omengana ndị ọnya na akwa nna anachieta azị na na-emeri ya eme mmadụ anụmatụrụ mmadụ egwu mụ bụ nwa ọnọgwa ibe eji wee mali na mgbe ọbụ ọnọgwa tụrụ mmadụ egwu izizi na nke m ka ọ ya ebido ma ị mali na agwa ayarị mmụ ibe tolo ogologo biko rigbo na ọgụ ka anyị solu na ejere ka anyị lụọ na ọlụ nwa unu ekewele vootu ka anyị solu na ejere anyị luche na egwu onye ọbụla biere aka kpọgha na mmụọ ọgwụ anyị ma ụmụnne anyị nọcha n'ebe ọzọ ka ba bịa tụgharịa amali m na ibe na isi ọwa eri ọkwa wa izu taa n'ọkwa izu ezuru m ike na call ebe abọdịla akata bụ ka ọ bịa kwuo ka nya amarazi m ụdị anya agwagide kwuo ọgbụ si anya mgbe ya ji ese gwugwu anyị ọ sị na ọ ya abịa kwume ọnọgwa nna m asị m kedu ibe ọ dị na ma ya egbu nwanne m nsị a na nwanne m a na-emere ọvụma ibe ọnọgwa gwara m bụ jee n'ikwu enu nọ nke onye meteli na ọ mara ebe ọ ya ekwu na ọ bụrụ sọ mụ ya atụ vootu disturbance dịrị m rinne anyị ana m eji opportunity a na-ayọ Ụbasioye ọnwa ka before election unu rọpụtala anyị ndị ga-eso anyị ka a bịakwa Isinyi

gbụcha kpọpụla asọ lachala asọ ọ gburu abụrụ mma kwesịrị mbụ nwoke mgbe ọ bụ na ọ yọrọ ayị ya bụ na ama anwa ama anwa ya bụ witness na nlitu ka ọ ya alitu so nunu ya bịakwu ihe ọ dị ayịyọ na ama isi iyi